Igbo ndị ọma ndewonu Igbo ndị mụrụ nze mụọ ọzọ ana m ekele ndị ọma ndị ọma ekele dịrị unu onye ukwu biri onye nta biri asị mmiri atala ata ma azụ akọkwala nụ na ya egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebela anyị asị nku akwala ya kama ya gosi ya ebe ọ ga-ebe cha ile m anya n'aka ị ga-ahụ na ebu m efere ọjị na ihe ndị dị ya n'ime nke a bụ akị ilu akị ilu nke a bụ ọjị nke a bụ mkpụrụ mmịmị n'ihi ya ama m uche gị na-agwa gị m chọrọ ikwu okwu maka ọjị ọjị bụ mkpụrụ osisi magburu onwe ya n'ala Igbo ndị Igbo ejighị eji ya egwu egwuregwu hmm. ya ka ndị Igbo na-eji anabata ọbịa a na-agọ ọjị agọ tupu atawa ya anaghị ewere ọjị were ya otu ahụ tawa a ga-agọ ya agọ mgbe gboo e nwere ụzọ ọdịnala esi agọ ọjị mana ugbu a a na-ekpezi ekpere ọjị tupu atawa ọjị agọcha ọjị awa ọjị wa ya ụzọ ole ọ ga-ezu ọ bụrụ na ọjị adịghị n'ụlọ gị e nwere ihe ndị ọzọ ị ga-eji anọchi anya ọjị ya bụ akị ilu ị ga-eji anọchi anya ọjị mkpụrụ mmịmị a na-eji ya anọchi anya ọjị ahụekere ya bụ nke ndị bekee kpọrọ groundnut ahụekere ma ọ bụ ọpapa a na-eji ya anọchi anya ọjị a na-ejikwa ose ọjị anọchi anya ọjị maka ya na ya na-agakọkarị n'aka eke ka m kwuo ihe ọjị na ole ọ gbara na-anọchi anya ya tupu gị mara ole ọjị gbara ndị Igbo sị a na-eji anya ahụ ọka kara aka na-apị ọka aka mgbe gị gbara mbọ daalụ n'ihi ya gị welite ọjị dịka nke a m ji n'ebe a gị kpopụ ya isi ya otu a m si ekpopụ ya ile ya anya ị ga-ahụ ole ọjị gbara nke ugbu a gbara otu abụọ atọ anọ ise nke a bụ ọjị gbara ise ọjị ọma ka m bido na nke mbụ ọjị gbara otu bụ ọjị ogbi ndị Igbo anaghị ata ya ata anyị anaghị ata ya ata n'ihi gịnị n'ihi na ọjị na-egosi mmekọrịta ndị Igbo adịghị eji mmekọrịta na ịdị n'otu egwu egwuregwu n'ihi ọjị ọbụla gbara ogbi mm, ka awụ ọjị ihe ọjọọ a na-enye ya ndị dibịa ndị ji azụ ahụ ụzọ ka ha taa ọjị gbara abụọ bụ ọjị gworo cheta na ọjị Igbo adịghị agba abụọ ọjị Igbo na-agba atọ anọ ise isii asaa ọjị gworo maọbụ ọjị awụsa mm, bụ nke nwere ike ịgba abụọ ngwa ka m gaa n'ihu ọjị gbara otu bụ ọjị ogbi dịka m kwuru na mbụ adịghị ata ya ata ọjị gbara abụọ a na-ata ya ata ọ na-egosi mmekọrịta enweghị aha o nwere n'asụsụ Igbo ọjị gbara atọ bụ ọjị ikenga maọbụ ọjị dike ọjị ikenga maọbụ ọjị dike a sị na nwaanyị nọ ebe a wara ọjị a ga-abụ udo ga-amụ nwoke nwoke ike nwoke ahụ siri ike ehe ọjị gbara atọ bụ ọjị dike dịka m kwuru nke gbara anọ bụ ọjị na-anọchi anya ahịa anọ ndị Igbo eke orie afọ na nkwọ ọjị ihe ọma Ọjị gbara anọ na-anọchi anya eke, orie, afọ na nkwọ. Ọjị gbara ise bụ ọjị ọmụmụ. Ọjị ọmụmụ. Ọjị a na-egosi na a na onye ahụ ga-amụ ọtụtụ ụmụ na ihe ọma mere ya. Hmm? Ọjị gbara isii na asaa bụ ọjị ihe ọma. Ọjị gbara asaa anaghị ata ya otu ahụ ọjị ahụ gbaa asaa obi ọma eju ebe niile a sị ihe ọma karịchara o e were ọjị a dosa n'akụkụ chere mgbe a ga-eme emume ọkọ ndị mmadụ ga-enwe ike ta ọjị ahụ a naghị ata ya ma a ga-ewere ọzọ wa ta ehe ka m gosi gị etu e nwere ike isi mepee ọjị hụ na nke a m ji n'aka ehe nke a gbara anọ otu abụọ atọ anọ ọjị na-anọchi ahịa anọ ndị Igbo ịhụrụ ya Igbo ndị ọma unu ahụla ya unu ahụla ya o zuola ọjị gbara anọ ihe otu ọjị a gbara anọ ugbu a na ị gaghị eji mma ma ọ bụ ihe ọbụla mepee ya aka gị na-ada ezu ori ịpụ ụdọ ọbara Hmm? ị na-eji amata e nwere otu a na-esi agọ ọjị n'ihi ya ị ga-ege ntị mgbe nwanne nwoke bụ maazị ezigbo maazị ga-agọ ọjị ka anyị niile taa igbo bụ igbo nọdụ nọ emesịa n'ụbọchị nta anyị achụọ n'ama owere nchi ihe nzu mmiri nzu azụ nke onye chi dị ya dere ọ ka bụ nke na nwaanyị ọma onye isi na-abụgịga abụọ ọ na-abụ e kwe ekele ihu asaa hmm? agụ ụzọ agụ ọnụ olisa bi n'eluigwe anyị na-ekele gị gị onye mere ka anyị dị ndụ n'ụbọchị taata anyị eche gị ọjị n'iru maka na o weta ọjị weta ndụ anyị na-ayọ gị ka ị bịa gọziere anyị ọjị a ise anyị na mgbe anyị ekele gị ebe i mere ka anyị hụ ụbọchị eke ụbọchị taa anya maka na ọ na-abụ e kelee onye akịdị ya agwọta ọzọ anyị na-ayọ ka ihe ibe ji dị mma ya biko akọla anyị ise Ee, ọ hụrụ anyị ebe anyị sị anya mmiri akọla ya n'anya. ise onye hụrụ anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ ihe gburu nwa ya gbukwa ya ise ọ ga-adịrị onye ukwu mma ise dịrị onye nta mma ise nke onye na-eme dị mma anyị sị ya gaziere ya. ise mana nke onye na-eme na-adịghị mma anyị sị e wepụ aka na ya ise anyị na-ayọ gị ka ị bịa gọziara anyị ọjị a ka anyị tata arụ isi ike ise tata ndụ ogologo ise tata ọganihu ise wee tata ọmụmụ ise wee tatakwa akụ na ụba ise anyị sị na ọ ga-adịrị anyị mma n'eke ise dịrị anyị mma n'orie ise wee dịrị anyị mma n'afọ ise ebe nkwọ ga-akwọtara anyị ihe ọma ise ise ise

Gel ya.